ndị ọnwụ mere eze ndị ejeghị ọrụ ndị achọghị ịta afụfụ unu ka m ji wee bịa ụnụ ka m ji wee bịa taa ndị ihere aha eme ihere eme ọnwụ ozu nwụrụ anwụ ihe unu na na-agagharị bụ igbu nwanne unu nwoke yes i gbuo nwanne gị nwoke i wee jee nụsobe nwunye ya ọgụ wee chụpụ nwunye ya chụpụ nwunye na ụmụ ya ka unu wee ribe ya ekpe ndị ihere aha eme unu achọghị ịta ahụfụ i chekwube na property nwanne m nwoke that's why nwanne unu nwoke nwụhana unu agbaje ebe a ozugbo the next thing unu eme bụ ịchụpụ nwaanyị na nwa ya na ụmụ ha ụmụ ọ mụrụ maka awata ha na nkụ ohu ka ha bụ i si na ọ bụ na ọ ha anụ ya anụ na ọyị ka ha na-eme nwaanyị mụrụ nwanne m nwoke ozu nkwọ mụrụ ozuzu eke i si na ọ mistress na ọyị ka ha na-eme nwaanyị o ji wee gbaa akwụkwọ o ji wee gbaa nkwụ ime some of all these people na-eme ihe a bụ ha nwa na-egbu nwanne ha nwoke all these ndị ọnwụ mere eze some of them bụ ha na-egbu nwanne ha nwoke yes ha na-egbu ya ha wee nwee ike jee chụpụ nwaanyị na ụmụ ya ebee ka ụnụ nọ mgbe nwanne unu nwoke na nwunye na-ata afụfụ ebee ka ụnụ nọ mgbe ha na-agba mbọ gbakọsịa mbọ ọnụ wee lụta ụlọ ruo ka nwanne unu nwoke nwụrụ unu si na ọyị ka ha na-eme ọ bụha nwunye ya ka ọ bụ awata ya na ụmụ ya na nkụ ha bụ ohu unu wee chụpụ ya let me tell you i soro na ndị na-abụ ndị ọnwụ mere eze i soro na ndị na-abụ nwanne ha nwoke nwụọ eje achụpụ nwunye ụgwọ ọrụ gị na-eche gị very soon ọ dịrọzi far again chineke ga-eme gị ajadu ka nwunye gị testie ya marụ ka ọ na-adị ị bụrụ nwaanyị soro nwanne gị nwoke na-azọ property nwanne gị nwoke chụpụ nwunye nwanne unu nwoke chineke ga-eme gị ajadu n'oge adịghị anya ị ga-eneta ka ọ na-adị ofe i tere ị ga-eneta ya nnu ndị ejeghị elu unu achọghị ịta ụfụ ọ ready-made nke arụpụtara arụpụta ka unu na-eje na ya ọnwụ mere eze ọ ya a na-akpọ ụdịrị ndị a ndị ejeghị elu mana unu ga-eneta ka ọ na-adị n'oge adịghị anya maka na chi nwaanyị ajadu ga-agbara nwaanyị ahụ ọgụ yes ọ gaghị ekwe ka ihere mee ya ọ gaghị ekwe ka ya na ụmụ ya taa ụfụ mana unu ga-eneti ya nnu

ọ ga-abịara gị ụgwọ chineke ga-eme gị ajadu gị bụ nwoke ọ ga-eme gị ajadu nwunye gị sota ofụtakerie i neta ka ọ na-adị unu kwagere nwaanyị na ụmụ ya ilo na ọyị ka ha na-eme ọ bụgodị ọyị ya o wee mụtara ya nwa mana nwaanyị na-agbara nkwụ n'isi eme ihe n'isi ya unu achụpụ ma nwa chụpụ nwanne unu nwoke ha eje taba afụ gbaanụ chenu oge na-adị n'anya unu ga-eneti ya nnu i neta ka ọ na-adị maka chineke chi nwaanyị ajadu ahụ alahụ ụra ọ ga-agbarụ ha ọgụ unu eneta ka ọ na-adị ndị ọnwụ mere eze na-amachagharịnụ ihe je chọọ ihe ị ya-alụ i chekwuru na property nwanne gị nwoke na ego nwanne gị nwoke ọ nwụhaa ozugbo unu amabata ọ unu na-egbu ya unu na-egbu nwanne unu nwoke ụfọdụ unu gbue unu ebodo na ọ nwaanyị gburu ya mana unu gburu ya because unu na-eru ya anya ọkụ unu afụrọ nwanne unu nwoke n'anya ọ bụrụ na ụmụ nwoke ga-ama ihe ha enwere anya nke ime mmụọ mara nwanne nwoke fụrụ ha n'anya nwanne nwaanyị fụrụ ha n'anya hmm? maka na ụmụnne dị kịta ihe unu tụpụtara na-alịgharị mana ihe m na-asị unu gbaanụ chere ka unu ha wee na-ata nwaanyị ajadu afụ were achụpụ ya were ebodo na ọ ya gburu nwanne unu nwoke gbaanụ chere na nke unu na-abịa n'ihu unu ga-atakarị job n'afụ unu eneta ka ọ na-adị akwụkwa ka ọ ha n'ọnụ ka ọ dịnụ cheta na aka bụ nwaada frankenes ezenwaka ezigbote ada abara ukwu n'obi ada na nsọ ada nwa onye ọgaranya nwa nwụ na mma nwa were ka ọ dịnụ nọdụkwanụ ọfụma